Cé thusa? Is mise Michael Colquhoun. Michael, cad é an t-am a mhusclaíonn tú ar maidin? Musclaím ag ceathrú go dtí a hocht agus éirím ag deich go dtí a hocht. Cad é a dhéanann tú nuair a éiríonn tú? Cuirim orm mo chuid éadaí, téim isteach sa seomra folctha, scuabaim na fiacla, ním m'aghaidh agus cíoraim mo cheann. Cad é a itheann agus a ólann tú don bhricfeasta? Ithim calóga arbhair agus ólaim deoch oráiste. Cad é a dhéanann tú i ndiaidh an bhricfeasta? Tá mé i mo chónaí in Iúr Cinn Trá, mar sin, siúlaim ar scoil. Agus cad é a dhéanann tú ar scoil? Eh. Ó. Eh, d'fhoghlaimím mo cheachtanna. Bíonn mata agam ar maidin agus bíonn sos agam ag fiche a cúig i ndiaidh a deich. Imrímid peil sa chlós agus ithim mo lón ag 25 i ndiaidh a dó dhéag. Cad é an t-am a thagann tú abhaile ón scoil? Tagaim abhaile ag a ceathair a chlog. Agus cad é a dhéanann tú ansin? Amharcaim ar an teilifís tamall agus feicim The Simpsons. Ansin tosaím m'obair bhaile ag a cúig. Faighim an tae ag a sé agus. Críochnaím an obair bhaile ag a seacht. Agus cad é an t-am a théann tú a luí? Téim a luí ag a haon déag. Cé thusa? Is mise Tomás Mac Aoidh. Tomás, cad é an t-am a mhusclaíonn tú ar maidin? Musclaím ag ceathrú i ndiaidh a seacht agus cuirim orm mo chuid éadaigh, téim isteach sa seomra folctha agus téim go dtí an leithreas. Cad é a itheann tú agus a ólann tú don bhricfeasta? Ithim mo leite blasta agus arán rósta le Nutella. Ansin ólaim deoch oráiste agus cupán caife don bhricfeasta. Cad é a dhéanann tú i ndiaidh an bhricfeasta? I ndiaidh an bhricfeasta, cuirim mo leabhar isteach sa mhála scoile agus fágaim an teach ar mo rothar, ansin taistlím ar an bhus, mar sin tá mé i mo chónaí sa Ghleann faoin tuath. Agus cad é a dhéanann tú ar scoil? Bainim an scoil amach, foghlaimím mo cheachtanna, bíonn an sos agam agus imrímid peil sa clós. Ithim sceallóga do mo lón. Agus cad é an t-am a thagann tú abhaile ón scoil? Tagaim abhaile ag a cúig a chlog, ansin téim chuig cleachtadh peile. Cad é, cad é a dhéanann tú ansin? Amharcaim ar an teilifís agus déanaim m'obair bhaile. Ansin faighim an tae, ithim prátaí agus ispíní.

Faighim mo mhála scoile agus fágaim an teach. Cad é mar a thaistlíonn tú ar scoil. Tá mé i mo chónaí i bPamukala, mar sin taistlíonn ar an bhus. Cad é a dhéanann tú ar scoil. Foghlaimím mo cheachtanna. Bíonn sos agam 25 i ndiaidh a deich, imrímid peil sa chlós agus ithim mo lón ar 25 i ndiaidh a dó dhéag. Agus cad é an t-am a thagann tú abhaile ón scoil? Tagaim abhaile ag deich i ndiaidh a ceathair. Cad é a dhéanann tú ansin? Ansin, amharcaim an teilifís tamall agus féachaim na Simpsons. Ansin tosaím ar m'obair bhaile ag a cúig a chlog. Téim chuig cleachtadh peil gach Déardaoin agus imrím cúpla cluichí ar an PS4. Imrím cúpla cluichí ar an Black Ops 3 agus Fifa. Agus cad é an t-am a théann tú a luí? Téim a luí ag a haon déag.